kuchokera kuno ku kanema wanu wa times ndine brian banda madzulo ano ndi programu inanso ya times exclusive amatipatsira maprogramuwa ndi a Rainbow Paints Wow. I think Cape Beach looks amazing in that role. The electric blue cuts it for me. Come on. Look at the tango, candy pink, burnt orange, okay, sweet lime.

mlendo wanga mpulogalamuyi madzulo ano ndi wolemekezeka bambo enoch kanzingeni chihana amene ndi president wa alliance for democracy aford amenenso tsopano ali pa ubale ndi chipani cha Democratic Progressive. Kwina kulikonse kumene muli madzulo ano mwatilemekeza pokhala nafe, ndikufuna ndikuyamikeni uh, Mr President, mwatilemekezanso nanunso madzulo ano takulandirani. Zikomo kwambiri Brian. Tikukumana Patakhalano masiku ochepa kuti tikaponye voti, ndimafuna ndimve kunena kuti mwagwirizana chani ndi a dpp chifukwa tamva kuti muyendera limodzi. Choyamba tinaona mavuto ali mdziko muno ndi a dpp tinambokambirana nawo patha almost one year Mm. komanso ndi zipani zina zinazalowamo utm eh, udf, pp freedom party kukambirana Okay. kuti kodi tiyende bwanji ndiye tinazaona kuti anzathu ena panebe seriousness komanso amadzidalira kuti maybe ali ndi mphamvu akhoza kuima okha koma if after our thorough discussions looking at everything tinene kuti tiyeni tipange set aside my ambitions tione mmene tingapangire kuti we should form the next government ndiye muli zambiri zomwe tagwirizana choyamba nchonena kuti kodi tizapanga chani the first 100 days secondly kodi structure ya boma idzakhala bwanji ndiye muli zambiri zambiri zomwe tagwirizana mu structure ya boma two zitukuko zake zidzakhala zitukuko za mtundu wanji um, kuyambira short term medium term and long term ndi mujanso mwaionera manifesto yawo yatulukira uja is very excellent inuyo mukudziwa mmene mudzakhalire yes kwambiri according to the agreement it's open okay um, ine anandiuza kuti eh, running mate ayenekera kusankha prerogative ya peter mutharika and eh, ife anena kuti okay mmene zili chonchi chifukwa mwapanga chonchi bwanji mukhale second vice president in the next eh, government then ndinavomera kuti the issue is not udindo kwenikweni koma the issue is to be part and parcel of decision making at that time kuti nanenso manifesto yanu

a- a- tingoyerekeza kuti a peter mutharika awina pokalumbiritsa nonse mukalumbiritsidwa limodzi Yes. kapena inu mudzachedwerapo no tidzapangira limodzi mudzapangira limodzi yes it's very clear on both sides very clear on both sides it's No. an agreement which ili pamenepo ya ndafunsa funso limeneli chifukwa 2020 munali pa agreement inanso ndi sizinathe bwino mudziwa mmene zinathera ya agreement ya 2020 Yeah. nchija ndimanena kuti inakhala ngati kuti muyitanira basi koma muli kunja kwa basi ndiye driver akalowa amangonyamuka koma itujira tili mkati momo Say that again. Kabweleza mse. basi ya 2020 Yes. yeah. timajiya tili kunja idzadza idzadza tili kunja okay nde akatseka chitseko kondakitala Ehe. imanyamuka ndi amakuyiwala ukuyitanira panja paja okay okay koma iyi tili mkati mmene muyitanira mwalo wakale ikatalowa kale anthu tikukwira pa windo lowani lowani Oh. kuti kamanyamuka ifenso tili mkati momo momo because eh, azungu amati once bitten twice shy yeah Ngati pali chipani chomwe chakhala m'ma Alliance kwambiri ndi chipani cha Aford. And takhala m'ma Alliance ena abwino ena osakhala bwino. Mm. Eh, ndi UDF takhala m'Alliance yabwino kwambiri. Eh, yonena kuti inayenda bwino. Eh, ya PP nso inayenda bwino koma pali ma Alliance ena. One of the worst ndi ya Tonse Alliance. Chifukwa inalibe proper guidelines komanso eh, a president a Chakwera

ndimene imakhalira coalition Okay. olo akanatifunsa kuti kodi eh, kwanuko tipatseni mayina kaya awiri atatu amene mukudziwa kuti they will be appointed on merit chifukwa kuchipani kulikonse kuli expertise kuchipani kulikonse kuli anthu a experience so in that way eh, he was lucky to have nine parties kuti zika- zikanatha kuyendetsa dziko so onsewo nainiwo sanapindule kalikonse eh, a utm anapindula okay then nkudzapeza kuti my brother mtambo anapeza cabinet post i think so ku pp anatengako awiri atatu Mhm. koma the rest palibe chinachitika later on ndinadzaona kuti anadzatenga um, our friend uh, katsonga was included in the Mhm. cabinet koma Gwalanesa uh, Kamuzu Chibambo or myself no we, we did not participate in inu the- simunaitanidwe olo pang'ono Eh, at a certain point with that discussion koma now not psychological I was not ready to be a minister ndi nawuzo tikapena kutsogoloko koma pakali pano psychological I'm not ready chidavuta ncha eh, when you're taking a cabinet post yonena kuti you want to serve the people you have to be psychologically prepared eh, kuti government is not a joke it's not walking in the park is something serious decisions that you have to make komanso ma- pali ma sacrifice ambiri amene mmapanga ine ndimapanga business kunja so i looked at it kuti there will be serious conflict of interest ndikuti nthawi imene nkufunika mcabinet nkapeza kuti ku board kundiyitana kuti i should participate ndenaona zikhoza kumakandivuta chifukwa kwinako nkwa makobiri uku makobiri ake mpang'ono Kwa- kwa makobidi mpang'ono mku ku business than government kwa- kwa- kwa- kwa makobidi ambiri mku ku business oo yeah than

uwu wolimbira chifukwa even start tayamba bwino protocol wise mmene tikuchita zinthu consultation ikuyenda bwino kwambiri e, komanso takhala tikukambirana one kuti tipange cover also ma loopholes ma problems amene ife takhala tikupanga face timawuza anzathu timapanga face ma problems awa ndi awa onse nkati then titseke tione mmene zingapangikire komanso A one to one discussion with a principal, principal to principal matters. Later on you trickle down ku, ku ma structures, ku ma committee. Komanso tinali very strong committee from Aford chaired by Morris Mutali, also very strong committee chaired by George Chaponda. So amene amataka kambirana kambirana they will come and feed us. Tiona mene zilili komanso we had our two legal advisors ku ku DPP Mpinganjira okukhwima uchizi ndiye onsewo amakuona malamulo akuti bwanji kodi are we within the laws choncho ndinaona kuti this one is, is, is well organized so chidavuta nchani ndi tonse one ma trust issues ma trust issues yes ma trust issues number two it seems eh,

pangozi ikachitika Yeah. umangoti unyamula anthu safunsa uchokera kuti komanso amapita kuti then akapange kaye treat adokota you see ndiye sumadziwa kuti So, mmodzi muna- wanyamula muna- eh, eh. mmodzi wanyamula Yeah. dzulodzuloli ndi wakuthyolera nyumba waba tv sungadziwe zapangozi so tonse alliance inali alliance yapangozi after the ruling so pangozi tipanga bwanji Okay. yeah ndiye even pangozipo simunakhale ndi kuduka mphepo kuti akuluakulu titapha nyamayi tidzagawana bwanji zimavuta chifukwa zimaoneka ngati kuti aliyense ali busy ayi ayi tikawoloka ndiye also looking at eh, credibility ya amene tinamuyika kuti atsogolere okay he looked very credible uh, achakwera one he looked very credible is a reverend and to us said ah no tidzakhala pansi akuluakulu tisayang'ane za nyamayi tisanaphe then tiyang'ane ntchito mwe tigwire that's what happened and you were disappointed yeah one was uh, yes i was very disappointed eh, because i did not expect kuti eh, a president achakwera apanga behave in that way ine ndafunsa panena kuti amamva zambiri za ine zoipa and eh, sindikudziwa kuti zoipa zake zimene ine ndachitapo za mtundu wanji so um, munawafunsa ndinafunsa kuti cha kuti tsopano why ma relationship athu sali bwino kwenikweni ali ndimamva zina zake zosakhala bwino and ayi zimene andiuzapo katatu konse ntakumanapo nawo ndiye kwa ineyo ndinadziwa kuti he's lacking experience as a leader ine i've been eh, president of the party people might call it small koma you manage people yeah you manage people yeah. yes when you manage people aliyense amabwera ndi nkhani zake zosiyanasiyana and you have to balance kuti kodi awa chimene abwera kuzandiuza nkhani iyi chifukwa chani ukaona kuti akupitirira umaitana wina uja awa abwera ndi nkhani tafotokozani nkhani iyi ikuti bwanji or you send other independent people to investigate koma pali ma leaders ena ikangobwera nkhani basi they will take action that is wrong as a leader mukanakhala inuyo kuti munali achakwera in, in, in that position yochita manage alliance kapena coalition mu- mukanapanga bwanji first chomwe ndikanapanga chonena kuti just soon after elections yatha mmene timavota saturday Yeah. anaitanitsa emergency meeting akuluakulu zikuoneka kuti tikuwina ndiye tipange bwanji what do you think I- composition ya cabinet idzakhala bwanji who is going to do what expertise ili kuti inu tabwesani ma cv anthu ena tiwaone let's set up a, a transition committee a transition committee could have been set Okay. eh, chaired by an expert who knows things nde akuwuzani zikhale chonchi zikhale chonchi zikhale chonchi zikhale chonchi chifukwa iwe you are going in as president you have no experience you need others who have run government before Yeah. kuti akupase experience imeneyo akuuze zochitika nde after that akanabwera report yabwera ndi kuti this is how our cabinet should be this is uh, ma program amene tipange then you also look at other things kodi ma problems tinawo ndi chani eh, how are we going to solve them all those things akanapanga kumasana pake because when you're coming from the alliance is an alliance After an alliance, you look at the coalition government, eh, which is tough. Even pakali pano, akhoza kumasangalala, masangalala, koma pokafika pa 16, 17, eh, reality imakupeza ndi tsopano we are in government now. Umakapeza zinthu zina zoti sumazidziwa zataonongeka mboma. Mm. Now we have to say how do we fix this thing? Koma amalawi timawauza kuti tizakonza zinthu. Koma tikonza bwanji izizi. So you need other people to assist you.

chifukwa ine ndinazidziwa msanga that's why i said oh, i'm going to build my party nde ndinatsazika basi now i'm leaving eh, i want to go and build my party so nayambapo kupanga makampeni kuzungulira munazidziwa msanga how Eh, ukakhala mu politics nthawi yayitali Yeah. umadziwa kuti apa sindikufunidwa uh, sometimes maprogram sakuuzani bwinobwino sometimes akuuzani sometimes You know when you're in a coalition government, zinthu sumazimvera pa TV ya. Azikuuzani kuti decision yakuti yakuti timafuna kupanga. Mm. Mukuganiza bwanji anzanga. Oh, mmene taonera a president musalankhule kaye. Olankhula. Koma mangomva kuti a president lerolo akufuna kulankhula ndi mtundu wa Malawi. So iweyo you are part of the government. koma ukhalanso mtundu oti uvetsere pa tv ena amakufunsani kodi a president afuna kulankhula chani "Ah, sindidziwa chichonse sindidziwa chichonse then ukapeza kuti alankhula maybe he has goofed now because of collective responsibility mmakhala ngati nonse mwapanga decision imodzi Okay. yes that was the problem So with DPP, you you are optimistic it will be different ndanena kuti it will be different sikuti mavuto sakhalamo eee pali anthu pamakhala mavuto koma zambiri tapangayo naut koma tiziphunzisana attitude and tayamba bwinobwino what compelled you kuti mupite ku dpp kuli zipani zambirimbiri mukanakhoza kuyenda ndi a joyce banda mukanakhoza kuyenda ndi zipani zina what compelled you kuti mukhale ndi a dpp choyamba its consistency in our discussions okay and also the openness chinandipangisa kuona kuti anzathuwa azindikira kuti there were some mistakes maybe ena anachita ali m'boma which i don't think azachitanso akalowa choyamba Okay. chachiwiri yeah eh, they are very sincere eh, even in nthawi ndikamalankhula ndi apm apm

chifukwa chani tisamthandize wasiyana ndi munthu woti afuna kupita mmene kuchoka akazithandize yekha that's why ineso naye kuti ya if inuso mwazipereka ineso ndizipereka i don't want any position koma tiwaombole a malawi mavuto that was uh, one of the reasons ntapanga brief the national executive yonse nawonso anaona kuti i think its better tiyende ndi amenewa enawa uh, we had some engagements with my mother a Joyce Banda chifukwa ine I take her like my mother timakhala ndi ma discussion osiyanasiyana at any given time it doesn't matter ndili kuti ndili kuti yeah koma she made a decision kuti ayima so she must have reasons why akuyima koma at a certain point we discussed 10 10 toast and chimodzimodzi it's the same my brother Atupele eh, ndine takhala ndi ma engagements osiyanasiyana koma our national executive thought kuti no sitingayende ndi udf sitingayende ndi utm koma tiyende ndi dpp looking at the reports amene abwera for discussions so akulandirani bwino kwambiri 100% ifenso talandira inonso mwalandira Kwambiri. okay ku Mjamba munanena kuti ino a president musadandaule za kampeni Mukhoza kupita ku Mangochi kumakadya nsomba kumeneko tithamanga ife. Mma mumatanthauza chani anthu ena sanakumvetseni. Choyamba eeh apm si malonda oti ugulitse chifukwa malonda oti amalawi anagula kale. Say that again? Apm Yes. si malonda oti ugulitse koma ndi malonda oti amalawi anagula kale. Amalawi anagula kale. Anagula kale. Okay. Yes. Apm is the people's property already. you see ndiye ndi property kale ndiye sungamayendese pa market ikhale koma tsopano we have got the running mate I- running mate ndi ine ndiye tizithamanga kungowakumbutsa anthu kuti musayiwale muli ndi katundu wanu okay okay musayiwale katundu ali page house musayiwale muli ndi katundu ali page house zina zisiyeni kale

Brian ndikuuze chinthu chimodzi yeah people rush to be in, in government osadziwa kuti akalowa mboma apanga chani choyamba chachiwiri sadziwa position ya dziko lawo whether at the global international politics or economics or trade or anything china nchonena kuti most people believe kuti tilowe mboma tikapange ndalama tikadye nde amati akalowa mboma muja nthawi imeneyo amazaona kuti it's totally different boge akuuzani kuti chakuti palibe chakuti palibe now these are the people without vision without objective angolowa for themselves nde mmene azikagwira apa mmene azikagwira chichonse amagwira chimatha chimathawa uko then some people now they get involved in corruption within Bas boma lasokonezekera whatever manifesto akhala nawo bas they are off the rail you know ukamalowa amene muja uzidziwa kuti ndikutenga galimoto imene inapanga knock munthu akamagulisa galimoto umadziwa kuti galimoto iyi sili bwino ifuka utsi umadziwa kuti ifunika kugulira maringi ifunika zakuti ifunika ndiye ukamagula galimoto ija umadziwa chomwe ukachita one week galimoto imakhala itayenda Koma anthu amalowa m'boma osadziwa kuti the whole engine is buggered. Now you need to fix the system. When you fix the system, ndiye zinthu zimayamba kuyenda. You see? So ndiye vuto la- limachi- limakhala kwambiri muno m'Malawi. and and inuyo ndi mgwirizano wanu you know how to fix the problem Oh, yeah. Ma- ndimafuna kufunsani kuti chavuta ndi chani because i wanted to understand mmene muganizira kuti kodi vut- dziko lathuli lino chavuta ndi chani so, so, so in, a, in clear terms chavuta ndi chani forex okay is forex forex forex forex ndi boma la dpp ndi aford nkhani ya forex iyi tikhoza ku, ku, ku, Kwambiri, ku, kwambiri. kuyenda nayo bwino kwambiri bwino kwambiri first within chifukwa anthu amati akangoona kadi ya ku malawi yes

the moment that money comes into the system kwacha yokha will start stabilizing mmene kwacha izipanga stabilize immediate mkaona ma prices a zinthu ayamba kutsika straight there should be enough food in the country ngati muli chakudya chambiri mkaona inflation yokha kutsika and people will not be talking about nkhani ya zakudya in the country zinthu zokha zimayamba kuyenda there are some things dokotala akabweretsa patient wa meningitis choyamba amamtenga madzi and imawawa and ife we know kuti the first six months it will be very painful in this country because kwacha iyi ikagwaso immediately unless we push money into the system into the market koma kwacha yukagwa and isizufunika so munthu oti anaphunzira economics yayi this is common sense this is not rocket science is common sense awawa pakali pano alemba a lot of promissory notes zino zipange machuwa makuti in billions and billions of dollars which this coming government has to pay you see mm. apereka magarantii osiyanasiyana ona kuti this government ikadzidzimuka kuti ili ndi ngongole dzambirimbiri you see so zimene zikufunika tizidziwa and tazidziwa and we are ready for it and we take responsibility as a government ya one they, our economy needs one billion dollar injection first injection Nde- nde- if nde- it can be more the better yeah, ndifunse kuti inuyo ndalama zimenezo mukuzidziwa kuzipeza kwambiri kwambiri tizipeza osati kungolankhulatu yeah yeah tizipeza kuti tizipeza we have already lined up people oh yes serious investment into the country kwambiri so dziko lathu lino likhoza kukhalanso bwino bwino bwino we have got minerals

zidzatheka bwanji mnthawi yanu? because we have already planned and we are planners and if we were not jokers zija manena kuti even in this government we don't want jokers to come in eh, basi kumapanga izi no no no no. i know uh, professor peter mtalika who assemble very able man to fix this economy i know majoka Discuss. ma- majoka amaoneka bwanji mboma Ah, amaoneka basi akakwera prado

koma collective responsibility Okay. kumeza collective Ah, ah. responsibility ngakhale musiyane maganizo Ehe. kuti momwe maybe anzanga aganiza bwino posa ine Ah. yes even in cabinet we differ wina amakuuza kuti tikweze school fees ku chancellor college i mean ku universities Ehe. ena amanena kuti iyayi Komatu ee mukhoza majority yati tikweze iwe uli momuja kuti ah komatu ine nakana izi koma sungapite kwa kuti ah apanga koma nakana iyayi Okay. umangoti ah ye cabinet yapangana ndi momwe koma zikakavuta ndi maitala tinanenatu this is take it's the same as fertilizer you can't put a price on fertilizer ngati kuti muli ndi ndi factory yopanga fertilizer

eh 4000 nkanthu e kuna kunena kwake nkuni- kunena kwa- kwa- kwa- kwabwino nkoti chani kwabwino Ehe. we make sure that everybody will access fertilizer at a reasonable price basi ndiye so now when you see that fertilizer comes Yeah. mmaona what is reasonable what is not reasonable that's the best way because fertilizer international market akangokwera zinc Ehe. basi even ku factory kuja they have no choice they have to increase the price akangokwera phosphate the same ka, ka component kamodzi ka fertilizer kakangokwera basi you're done wakwera pa international market nde kuno sungabwere kudzatsitsa hayi kutsitsa pa unless you subsidize osati masewera ya that's what happens so tani if you have been in fertilizer business for a long time Okay. you know what to do mmagulitsa kuti fertilizer Um, maintenance. chifukwa kunoko za- zakhala zokuti vuto za fertilizer koma ine ndimamva kuti inu akuti fertilizer muli na- mumakhala naye Eh, ndimakhala naye eh, timagula- Panonso muli naye? zimbabwe yes zimbabwe zambia eh, kuno kunoko business imavuta no kuno i'm not a businessman i'm a politician so i cannot combine the two there will be conflict of interest kuno tichite zandarezi zithere ku zandare zathu zosavages basi kwinako tini tichite business so kwina kwa amakudziwani ngati munthu wa business yes sure sure you go to zimbabwe they tell you we have even uh, our factory in bindula where we process fertilizer ina ili pachimoyo in mozambique we bring fertilizer ina when you are flying into joburg eh, pali parabora

so this country one of the problem is Yeah. they, because of lack of forex sangapeze ma, ma financial instruments oti they can guarantee payments kuti katundu achoke kunja abwere kuno because eh, mnamva kale kuti forex cover yathu pakali pano is, is weeks

apange zimenezo mashipi ayambe onyamuka afike pa beira o dar es salaam azibwera kuno so mkapanga plan bwinobwino by october november latest december fertilizer has to be in the country and you start distribution mvula isanambe isanambe- isanambe kugwa eh, marural areas then you are home and dry and ife will have a very tough time

kuti maybe even 6 months padzakhala pali mavuto ambiri chifukwa anthu awa aononga for 4 years and we can't fix it in one day it will take time tichite break pang'ono go. tibweranso ndi inu posachedwa Thank you so much. ngati mwangotipeza kumene mukuonerayi ndi program ya times exclusive ndili ndi the honorable enoch Chakufwa chihana ECK, amene ndi President wa chipani cha Alliance for Democracy, Aford, amenenso chipani chawo chapanga mgwirizano ndi chipani cha dpp pa masankho amene tiponye pa 16 September pano. Akutipatsira programuyi madzulo ano ndi a Rainbow Paints.

iyi ndi program ya times exclusive ndili ndi uh, olemekezeka bambo enoch Kamzingeni Chihana president wa chipani cha aford what about those Hon Chihana amene akumanena kuti dpp inde a Peter Mutharika he has indeed been proven koma abambowo akuoneka kuti akula sitikuchita si funso la chipongwe but inuyo mmakhala nawo a Peter Mutharika mungatiuze chani pa nkhani imeneyi Choyamba ndimja ndinalankhulira kuja mbazulo kuti running government is not physical. So ufunika uzinyamula maweti. It's not physical. Ah ah. Umakhala pa desk and make decisions. And you assemble a team and delegate. That is running government. Si physical tuzikanyamula miyala uthamange thamange ma press ups ayi. Eh, but longer meetings. Nthawi zina ma meeting a usiku. Oh yeah. Yeah. You know, you know I'm, I'm Mutharika. Uh -huh. amadzuka mamawa meetings mpaka late waimbira 11 o'clock kumana nawo ine nakumana nawo very late Okay. and is sharp alert and we talk 11 o'clock. 11 o'clock zosiku the man is sharp and alert and saiwala zimene mwakambirana Uma- umatopita meeting ina inenso ukaiwala kuti kodi paja tinasiyirana papa Zo- zo- zona utoya tinasiyirana papa ndiye mawa udikira ripoti ripoti ija ikatuluka akuuza ndikuimbira mawa 8 o'clock sakufonera at 8 o'clock ndiye ukalamba amatero now the question to malawians ndi yoti wina is physically fit Mhm. eh? koma mutu is not, is not fit Wina is not physically fit koma mmutu the person is fit and can make decisions which can change your lives. Umafuna uti? So tinene kuti munthu wanzeru ndi chitsiru ufuna uti? Umasankha kuti awa- Munthu wanzeru ndi cha? ndi chitsiru Okay. ndiye umasankha kuti awa ndiozelezeka awa ngakhale anyamata ndiozelezeka i can't

I've got education, I've got experience in politics. Ine sindingakhale munthu wopusa kukatsatira munthu woona kuti alibe nzeru. No, no. That's why munaona kuti I followed SKC. Although he did not have experience, the young man was bright and vibrant. kodi kutonse kuja mudapita through SKC Awiri, eh, tina- oh, okay eh. simuna inu simunapange ubale ndi achakwera Ah, sindinapite nawo straight. Tinapanga awiri, achimwene tipite. Komanso ena I was negotiating ndi achakwera. I was coming in between also Okay. achakwera ndi skc Okay. eh, koma mainly ndimadziwa kuti mnzangayo tikakhala limodzi in government ndi wochenjera uyu but also is bright and zikayenda pamenepo so his combination and my combination zikakhala bwino ngakhale achakwera atakhala kuti ali weak koma ifeyo tikatha ndithu kuyendetsa dziko that was the reason so Peter Mutharika is capable. Ah very capable. Ah, usati masewera. The man ndi machine ndi katundu amene uja. E koma 2020 Yes. munanena kuti adzipita. Inu munali gulu lomwelo. Yes. What has changed? One ndi yo Yeah. nena kuti sometimes munthu ukhale naye pafupi kuti umudziwe bwino bwino. Uh, say that again. ukhale naye pafupi Yeah, yeah. kumumva kumudziwa bwinobwino sometimes eh, zimatha kuchitika kuti timu im- ina imene anayipanga assemble inali ndi influence ina yake and sizimadziwika kuti akuchita chani Okay. as a result zimampangitsanso sometimes leader kuti azifooka you see Mhm. yeah zimatha kupangika zimenezo Yeah, my, but you're not answering my question. Yes. My question is kuti 5 years ago yes. inu munali gulu lonena kuti aPeter Mutharika adzipita sitikuwafuna yes. today mukuwauzanso amalawi kunena kuti munthu ndi yemweyo yes. what has changed no, we realize that we were wrong. oh mwazindikira Yes, kwambiri. oho Yes. Ku- ku- kulakwa kwake kuona chifukwa kukhala pafupi ndamva kuti ah koma munthu uyu tina- tinamulakwira could not have taken him out of government ngati panali zina zake tikanakhala pansi ndikuona kuti angopitiriza

Malawi is a very small country and the economy is very small siyovuta kuyendetsa koma timaipanga complicate because we make politics bigger than the economy of the country chifukwa chake zimativuta koma panopa mmene zavutirapo tifunika Peter Mutharika akuluakulu ndi Mtambo yozimira moto moto wayatsa MCP uwu, ufunika ukazimire kumeneko kulibenso munthu angazimitse kuti MCP yasamuka awo kwa basi moto wake uti tikupsa Eh? ampite mizimataku Ah, chihani munthu amatukutuka koma kukuzizira meneko simene Eh, eh, zone. inavae kukuzizira kwa munthu akutukuta kuganiza kuti kodi nkachoka panopa yeah eh? nkapita ku nyumba ana akadya chani ndi moto tukambawoto ndiye moto wake ndi umenewo eh? Umenewo. okay Tsopano moto okazimitsa. APM. amene angazimitse moto APM. APM. Kulibenso winaso. Amalawi tisanamizidwe. Ngati masewera tizachite tizachita after 2030 dziko litakonza. Koma chisankho ichi si referendum choyamba. okay a referendum for Malawians to decide kuti kodi afuna mpaka azikhala moyo umenewu kapena asinthe okay Mmene tinasinthira kuti kodi tifuna multiparty kapena one party system. zafika pamenepo Zafika pamenepo. Kaya kuchokera ku Chiradzulu, kaya kuchokera ku Ntchisi, kaya kuchokera ku Lilongwe, kaya kuchokera ku Rumphi, kaya kuchokera ku Karonga. The thinking should be the same. Then tichotse bomali. Apume kaye akhale aside tipeze ena set of team yomwe itsogozedwe ndi APM akonze zinthuzi then after 2 3 years 5 years zakonzedwa anthu ali nchakudya mmanyumba fertilizer akupezeka for production ya chakudya ndi zolima zinazi zonse zintchito zapezeka za anyamata then tsopano majokazawa akhoza kubwera umazayendetsa dziko poti zonse zili bwinobwino koma pakali pano we need to be serious kodi nkhani ya a Mtambo zidayenda bwanji zikuoneka kuti pali kusamvana on this decision a Mtambo akunena kuti ine sindingachite za Peter Mutharika yeah you know i- in a democracy chomwe ndimadabwa nchoona kuti tonse tagwirizana ndizo za congress zichi mati ayi, zonse mukambira mene sanayamba ukambirana koma zonse mukambira mene tagwirizana nazo kodi tinkatera mbuyo eh sizingatheke nonse kukhala first inayamba convention tinapereka resolution convention nje we should go into an alliance koma convention ene kuti we go into an alliance koma not mcp okay then ndinaitanitsa national executive tifuna tisankhe ma committees oti akambe ma negotiations nasankha two committees committee ina inapita ku dpp ina imakambirana ndi utm udf after that ndinaitanitsa national executive again kuti tsopano ma reports abwere atabwera ma reports tonse my brother Ntambo, my vice president was there tinaikamba debate and we all agreed kuti i think eh, let's go the dpp way iwo anali momwemo Anta- a Ntambo anali momwemo nafusa alipo wina opanga oppose palibe ananena kuti ali ndi different views except saulos thindwa amene anena kuti ya eh, inuyo munafunika mutakhala running mate ndinena kuti ya first thing tiganizire malawi not me you see ife tikadalipo because I can not only running mate and I wanted to run for president and I was ready ndinapanga materials everything ready chipani cha aford has never been ready mmene chinakonzekera this time to run for president zonsezo tinazisiya kumbuyo nkuganiza kuti mmene dziko likuyakira moto ndiye tikhale ma president ambiri taluza pa 16 tavota tasiya malawi moto ife tili ndi ndalama tikhoza kukakhala ku south africa tikhoza kukakhala ku seychelles kuti because we can afford now we are leaving a villager back without food back without medicine back without anything else nde tapanga chani first thing tidzitsitse tisankhe munthu mmodzi and that has been my message consistent kuti 10 minute bankit so kwa ineyo i feel kuti antambo analankhula what he feels and he had to air his views

chifukwa sindifuna headache kuti i should be fighting things zazing'onozing'ono zimene mufuna akuluakulu izi chifukwa zikayenda bwino nonse you shake hands That's right, yeah. ngati siziyenda bwino ah, komatu ine ndimanena is there anything else chimene sitikudziwa chimene amtambo apangira zimenezi kapena ndi yomweyo nkhaniyo kapena palinso zina zina zimene sitikuzidziwa apart from what he told me okay yeah kuti no he's not comfortable you have said it in the open kuti inu katangale simumamuopa uja uja uh, katapira simudzatipi- simudzatipinyolitsa mutawina dziko lino chifukwa i- mtsogoleri wa mtundu wanji amene akunena kuti ine ndi- ni- inetu katanga- katapira sindimamuopa ndikhoza kukatenga kutenga lero kubweza mawa you have said that kuti muone Kapena sina- ehe. dziko lililonse Iye. Yehova, Iye. kulibe dziko lilibe ngongole america ili ndi ngongole in trillions that's why it's developed as long as what you are borrowing is, is helping the people okay that's it i can go to asia i can go kukatenga ndalama no problem as long as that money is coming to the people there is infrastructure akuchiona chipatala ndamanga ndakabwereka ndalama ndamanga chipatala we owe so much tamanga misewu masukulu eh, fertilizer wabwera fuel wabwera ngongole ibweretsa zambia is, is, is in debt with the chinese but have you seen how zambia is developed kenya

zinthu sizimayenda okay mtsogoleri wa mantha zinthu sizimayenda sizimayenda iwe as a parent osakatapira ana ako akufunika shuga kuopa zobweza ndalama it means you're not a parent you go straight achimwene eh kaya upita ku limbe market achimwene

If we were able, we should be able to go borrow 1 billion somewhere to bring into the system so that we stabilize the kwacha. Why not? You see? tikumva kuti ngongole zathu zafika tinamva ku, ku, ku, ku, ku launch yanu 18 trillion tachita nazo chani ndalama zimenezi Zambiri zakhala I think eh, upangira normal things which you are not supposed to borrow okay um, komanso i think msewu wachoka i don't have much information Yeah. msewu wachoka pa parliament wapita umene kuja they have borrowed money from banks and imadziwa ma interest athu so what the, go- has the government to do Mm. ndikupereka ma promissory notes okay so those still remain ngongole koma uzipushira kutsogolo that's why i'm saying we're in serious problems okay yeah and there are, these are things we know koma pali zina za- zakunsi zoti simmazidziwa mmakaziona when you take over pakudzakhala zina za msukulu. oya yeah. oya Oh, yeah. that's normal in government pali zina zimaonekera pambalambanda pali zina zakunsi mmakazizindikira when you take over manifesto anu ndi a dpp mukuwachita align motani ana akuti mayeso kuyambira chaka chamawachi ngati mungawine palibe examination fees yes kuti chavuta chani zenizeni yeah it's not much it's not much no it's not much naona paja mmakamba za digital banking yeah eh, yomwe imachoka kumati kumaswitch digital banking ija tigwiritse ntchito tikagwiritsa ntchito eh, the country will be able to raise even 700 billion or 1 trillion Oh, yeah? or 2 trillion yes that money can be used for these things we're talking Okay. about then ndrama za mene mra imapanga raise that money can be used for retiring debts kaya kwa imf world bank eh, bilateral debts and other things mukaona kuti these are the small small things that eh, zikumatheka there's money circulating in malawi which we are not be able to focus and raise it properly so izi nzoona kuti ma experts apanga research adziwe kuti it will happen and it will save a lot of things chifukwa choti mwana mwampititsa sukulu chaka chonse

so kuti zizioneka ngati ma cities osati ngati pa farm ya we have to make sure we have beautiful cities and uh, anthu akamabwera azidziwa kuti malawi ili ndi anthu ozindikira namba yomaliza ndi ya decentralization yomwe ifeyo aford pamenepo ndinangoti aaa anzathu chifukwa you know kuti ifeyo we advocate for federal system of government kuti ma provinces akhale independent ma districts akhale independent now kamba ma constituencies akhale independent oti if, we- if we take over one of the things we'll be pushing is to make sure kuti first we- we should we should decentralize it administratively kuti chuma cha cha boma isamakhala capital it should go straight to the people what about wina amene akutimvera pano akutionera madzulo ano Akhoza kumafunsa kuti a Chihana munatiuza kuti tivotele a Chakwera and we did ndiye lero mukuti tivotele a Peter Mutharika. Akhoza kukhala osokonezeka kuti ah, kuti ndiye zikukhala bwanji zinthu. I want you to look at the, that camera and explain yourself. Five years ago mudati a Chakwera ndi abwino, lero mukuti a Chakwera ayi wabwino ndi Peter Mutharika. Can you convince amene akutionera pano madzulowa? ya choyamba is true kuti nanena kuti anthu avotere chakwera uh, tonse alliance chifukwa I was part of that tonse alliance and kwa ine ndimaganiza kuti ndi manifesto ikukambidwayi ndikuti ithandiza malawi but tonse alliance has failed sindachite kuwauza amalawi kuti peter mutharika ndi wabwino ni market amalawi akudziwa kuti peter mutharika ndi ogulidwa kale ndi iwowo and he is a man proven leadership akudziwa zomwe a Peter Mutharika anachita as a president angopanga compare nchakwera akudziwa anthu awiriwa kuti munthu amene anthu angamvotere ali mature who can be president of this country amene angakonze mavuto amenewa ndi apm akudziwa and ineyo ndikunena pansi pa mtima kuti ine voti yanga for the first time i've never voted for dpp but for the first time ndikaponyera vota apm banja langa lonse ma supporters onse aford we have agreed kuti this is what we are going to do it's not only us koma malawians ambiri ndayenda ndimakumana ndi amalawi ambirimbiri akhala akundiuza ine kuti the only person amene tinayi trust ndi apm apa banja lanu onse mwauza zimenezo onse ndawauza for the first time for the first time for the first time chifukwa cha second vice president yo. iya Aha. iya umene wabwera late umene wabwera late malawi yo akhozadi kutukuka achihana why not I, ndanena kale kuti tili ndi maminerals ambiri Yeah. we have got a lake which we are not utilizing properly tinangopeza anthu angomangamanga tima cottage timene tikazapeze ndalama wonse wagula achokere mmene muja timange ma cities ma- ma- maujeni mwathu kuti people can come n'kunena kuti we are coming to malawi's paradise not munthu ka cottage kake ndi family yake winanso ka cottage kake ndi family yake no no no no no we made a serious mistake okay we made a serious mistake. We have to make sure that we develop tourism in this country. The only way we can develop tourism in Tanzania is to have very good infrastructure kuleke kwathu. And this country can develop. And ikozochoka pamene ilili pa to be a middle income country very soon. are you making the right decision pa nkhani ya ma alliance timalizire pamene pamadzulo mtima wanu mukawugunda

e zoti feteleza kulibe mafuta kulibe kuli njala mafuta even ophikira amene akwera that's what they should tell malawians ife we are telling malawians we want to fix this problem so malawians will decide kuti kodi tizipitabe kumdimako kapena ku ngwee ku- kuli light he is choosing between darkness and light darkness eh, eh, light ndeit light apm

Nthawi yatithera. Ndikufuna ndikuyamikeni kwambiri. Kom- Koma mwina ena samakudziwani amangokuonani. Kodi uh, Achihana ndinu munthu wapabanja, muli ndi ana angati? Uh, a bit personal if you may, Yeah, if you, sure. if No, you may, no, if you no, may no allow me. problem. Yeah. Um, it's true. I'm married. Uh, my wife, she's uh, uh, tadala chakhaza um, mponera kumponera Iye kumponera okay munakwatira kumponera eh? mponera okay eh, mwana wa fumu wa mponera Oh, ni- kodi mwa- amayi ndi mwana wa mfumu Iye wa fu- wa mponera Okay. now the, the brother is the one who is dear mponera okay um, ndili ndi ana 6 okay eh, amene ndinawo okay yeah so ndimamvanso za ku kasungu

fama tapita mmawa umu. aliyense akavote mmene amadzimvera ku nyumba kwake ngati zonse zikuyenda bwino kumakwanuko pitizani boma limeneli ndikuti zanu zili bwino koma aliyense amene akudziwa ndi wovutika akusowa school fees akusowa chakudya ansa ndi apm jane ansa

Kamzingeni Chihana amene ndi President wa chipani cha Alliance for Democracy. Ndine Brian Banda m'malo mwa ife tonse kuno ku Times Headquarters madzulo ano, tikukuyamikani pokhala nafe ola lili kufikira sabata ya mawa pamene tibwerenso ndi mlendo wina, tingoti mwakoma nonse and goodbye.